Faraor, tá an víreas seo ag scaipeadh go tapaidh. Ní raibh mé féin buartha fadúda go dtí go bhfaca mé i nGaillimh an tseachtain seo chaite é, sea, i nGaillimh. Tá daoine ag iarraidh éalú uaidh ach is cosúil gur deacair an rud é sin a dhéanamh. amharc ar Harry agus ar Meghan, sea, agus is cosúil gur thrí Netflix a scaipeadh víris an choróin, fan, Pato, one second, céard atá tú ag caint faoi?
Faoi víris an choróin, a Sheáin. Sea, is cosúil go bhfuil go leor daoine ag amharc ar The Crown ar Netflix agus de bharr sin tá bá acu leis an Teaghlach Ríoga i Sasana.
Tá muid ceaptha a bheith ag caint faoin víris chorónaigh. Aah.
Shíl mise gurb é, gurb í an choróin a bhí i gceist agat. Eh, no.
Em, agus ar aon nós, Pato, eh, ní oibríonn sé sin. Eh, sé víreas, víris na gcorónaí, na gcorónach a bheadh ansin, de réir cúrsaí ghramadaí. Ó, fine, Jesus. Bhuel, ní mise a scríobh an script seo, bíodh fhios agat. Agus tá sé deacair a bheith cinnte, uaireanta, céard is ceart ann nuair atá tú ag meascadh an Gaeilge agus Béarla le chéile, bhfuil fhios agat. Bhí mé, bhuail mé le cara liom thíos ag an stáisiún peitril lá cheana agus dúirt sé, Tá mé fáil bháis. agus ní raibh mé cinnte an é go raibh sé ag fáil bháis nó ag dul isteach chun car wash a fháil agus ní raibh mé ag iarraidh ceist a chur air, tá's agat. Ó, sea, tuigim. Agus an raibh carr, an carr a bhí aige, raibh sé salach?
Bhuel, bhí sé sách salach is dóigh, ach dá mba rud é go raibh tú fáil bháis, like, you know, bás, ní bheadh tú ag bacadh leis an carr a ghlanadh ach an oiread, an mbeadh? Alright. Ó, sea, agus uair eile, an tseachtain seo chaite, bhí mé ceaptha bualadh le mo chara Mags. Tá mé anseo. Cá bhfuil tú? Tá mé thiar. No, ní fheicim thú. No, thiar. Ní fheicim anseo thú, Mags. As in, níl mé thoir. Níl tú thoir. Eh. An raibh sex change agat? Cad is ainm duit anois más rud é nach Mags thú? Is focain minefield amach is amach atá ann. Ach, sea, tá sé ráite agat ansin. A Sheáin, bhfuil tú chun an seit ar fad a dhéanamh leis an rud sin ort?
Tá. Bhuel, bhí fhios agam go raibh daoine buartha fadúda an coronavirus, ach níor shíl mé go mbeadh tusa ina measc!
Alright, Pat Ó. Sílim gurb fhiú dúinn leanúint ar aghaidh agus beagán comhairle a chur orthu siúd amuigh ansin faoi na seachtainí atá romhainn, cad a cheapann tú? OK, sea.
Seo hiad treoirlínte Seán T agus Pat Ó.
Is ea. Uimhir a haon, labhair le duine eicínt. So, más rud é go bhfuil tú, you know, sa teach leat féin, b'fhéidir, cum character nó duine eicínt chun labhairt leo agus cabhróidh sé sin go mór. Bhfuil tú focain craiceáilte? Caidé tá tú a rá leo? A bheith ag caint amuigh ansin lena gcuid imaginary friends? Tá sé sin focain craiceáilte a Sheáin.
bhuel, actually, mar a tharlaíonn sé, Pat Ó, cabhraíonn sé go mór. Fuck's sake. Ok, leanfainn ar aghaidh. Uimhir a dó, déan iarracht an joke is fearr le imeartas focal ann a chumadh. Sea, puns. Fan go bhfeicfidh mé do mo cheannsa. Ó sea, Ní chreidfidh tú an mothúchán a bhí orm nuair a chuala mé an Modh Coinníollach don bhriathar éist.
Alright, cén mothúchán?
Déistin.
Alright, ok, mo cheannsa. Ar chuala tú faoin bhfiaclóir canablach? Níor chuala. Bhain sé plaic asam.
Ana-mhaith, a Sheáin. Ó sea, tá scéal agam. Bhfuil fhios agat gur go bhfaca saol na Gaeilge é seo ar fad ag teacht, an méid atá sa nuacht agus coronavirus agus gach rud? An bhfaca? Ó sea, chonaic. Sure, cén t-ainm atá ar an áit as a dtáinig sé? An tSín. Sea, an-tinn. Huh. An-tinn, an, ah fuck it, oibríonn sé seo níos fearr i do chanúint féin, a Sheáin.
An-tinn, an-tinn, ah, an-mhaith. Em, ó, ó, yeah, sin rud eile. Em, b'fhéidir go mbeadh sibh in ann, eh, scil nua a fhoghlaim. Ó sea, bheadh sé sin go hiontach. Yeah, em, scil nua, b'fhéidir uirlis a phiocadh suas nó rud eicínt mar sin. Eh, nó b'fhéidir go mbeadh tú in ann, eh, an bloody caint a fhoghlaim i gceart, a Sheáin.
Ansin i gceann you know coicíse nó sé mhí nó cé chomh fada is a mhaireann sé, beidh scil nua agat i do phóca. B'fhéidir go dtógfaidh sé níos mó ama ort é sin a fhoghlaim.